ndikulandireni kwina kulikonse kumene mukutsatira programu ya lero ya haso yanga ine ndi sunganani siliya mukaona mchithunzimo asiliya lero ali ku bingu national stadium mu mzinda ndithu wa lilongwe umenewu kumene haso yanga tufuna ticheze ndi anzathu a zamasewero makamaka timati ma commentators kapena kuti ochemelera mpira onenelera mpira atifotokozera zonse bwinobwino nde tikufuna timve kuti kodi haso yawo imene ndithu yonenelera mpira imakhala motani dongosolo lake limakhala motani amakonzekera motani kodi amakhala amenya kena kake kapena ndi luso loti wina aliyense akhoza kuphunzira zonsezi ndithu tikhale tikuzimva bwinobwino ndi kuzitsatira bwinobwino

Muja ndimanenera muja, lero ndikucheza ndi Bright Buju Kanyama. Bwana Buju, takupezani kuno kwanu kumene ndithu mumakhala mukugwirira ntchito yanu. Kodi kuno ndi kwathu? Eh, kuno
kunoku ndi kwanu kumene mumakhala ndithu ah, mukugwira ntchito yanu. Yeah.
Haso yanga timacheza ndi anthu osiyanasiyana amene amachita zinthu zos- zosangalatsa, zodabwitsa, zochititsa chidwi and ntchito yanu imandichititsa chidwi ndikukhulupiriranso anthu ochuluka imawachititsa chidwi Yeah. tikhale tikucheza zimenezi koma choyamba dzina la buju ndi dzina lo lapa msonkho kapena limene li- linabwera bwanji M- mutandiuza kuti eh, mwina mufuna mucheze nane ndinadziwa kuti funso limene silipelewera yes anthu ambiri buju amafunsa ati kuti kodi dzina limene linabwera dzina ili si la pa msonkho okay dzina ili ndi lapa chibwana okay Eh, dzina limene linapasidwa ndi friend wanga amene very close friend timati Skoriba okay. yes so that's Skoriba losi lake so dzina lake ndi Steven Kanzati okay.
ndamene analikulitsa kwambiri koma lidachokera ma area zosiyanasiyana okay. chakuchitinde 1 uko mm, mm, mm, ine mm. ndimakhala kuchitinde 2 koma chakuchitinde 1 kunali mkulu wina wake dzina lake ndi Bright koma munthu uyo mm. chifukwa choti amakhulupirira kwambiri za chipembedzo cha chirasta anazipasa dzina la buju you know buju yes buju banton yes mm. anazipasa dzina la buju so chifukwa choti iye ndi bright inenso ndi bright mm. ah, basi kadzina kaja kanabwera poyamba ndimadana nalo okay. ayi ine si buju ine si buju you know, you know how mene timapangira mm, mm, uh, mm. then kunalinso mkulu wina wake ku chakumasababisa uko okay. anali ndi studio yake producer timati blessings iye anali blessings koma blessings anazipasa dzina la buju. buju so you know bb B, mm, mm. so inenso ndimakonda nthawi imeneyo ndimakonda kwambiri music okay. kuimba nthawi mm. zina kupanga produce kumene so anthu angozipanga connect kuti Mm. buju so koma amene analipanga amplify kuti Mm. lifike level yoti anthu alivomereza Mm. ndi amene ndikukuuzani skoriba yes maina ake atangomveka uko otherwise the whole Eh. community inalipanga embrace nde umadziwa Okay. Mm. pena umatha kumakanakana komano wina Mm. akutchula wina akutchula wina akutchula and then Mm. umangolivomereza kuti ah basi zinangolowa bright buju kanyama yes there's a, there's a long story behind it koma to cut it short Mm. minimum okay yes kumudzi nkuti kochokera Ineyo kwathu ndi ku Thyolo. Ku Thyolo.
Eh, um, ndinabadwira ku Lilongwe kuno. Okay.
Komano mayi anga anapita kukakhala kwa Thunga.
Okay. Ndi kumene at least I think from standard 1 to somewhere around standard 3 4 mm. ndimene ndakhala kwa Thunga then i moved kupita ku uh, thyolo ku Conforzi estate kumene ndinakaphunzirakonso pang'ono sukulu inayake timati nakambwe okay. then i moved kubwera ku Uh, kubwera ku mwanza ku mwanza mm. ndinakhalako for a year mm. then kubwera kuno ku lilongwe around 2002 2003 mm. mpaka now koma kwathu kwenikweni kumudzi ndi mm. kuthyolo mm. kwa chamasowa uko T/A Chimaliro molele molele ija mukuidziwa bwino bwino Ai, ndi kwathu
ndi kwathu tibwere ku ntchito imene mmachita yeah mumapanga chani kumpira timangokuonani kunenelera koma mwina poti aliyense amazidziwa bwinobwino ife timati mwina ma football commentators ntchito imene ija mmachita yonenelera mpira ija mmaitcha chani eni akenu mukakhala ndi momwemo ndithu ndi momwemo ndi momwemo ndithu football pachizungu mm. football commentator mm. uh, ah, pachichewa apa ena amanena kuti ochemerera mpira ena amaonenera mm. mpira ine of course i prefer onenerera mpira onenerera mpira yes zimene zija ochemerera ndi eh, masapota ochemerera masapota inu eh. ndi onenerera eh. luso limene lija kapena kuti ukadaulo umene uja mudawuyamba kugwira ntchito imeneyi liti professionally mm -hmm. ndikhoza kunena kuti 2015 2015 chifukwa ndikunenera kuti professional chifukwa kuti mm. 2015 ndi nthawi imene ineyo tsopano ndinapangidwa introduce pa wireless okay. komano nkuti before mm. tikupanga zomwezi zoti eh, manenera mmakwalalamu ndi zina zotero oh. koma professional mm. kuti kubwera mpakana ndikupasidwa microphone mm. ndikupanga broadcast kwa mm. millions of people mm, mm, mm, it mm. was in 2015 okay. i remember eh, ndi nkhani yaitali yes I would, i would want to know first time yoti uh, muli pa mic ino tsopano as a professional person kuti uh, Bright Buju Kanyama akunenera mpira. How was it and what was it like? tsopano chimene chinachitika Mm. mmene ndanenamo kuti ndinaziyamba pa kanthawi Okay. ndinapangidwa hire okay ndinene chonchi Mm. munthu ine ndinkamenya mpira Oh. ndipo ndinkafunisisa ndithu nditazamenya mpira nthawi inayake as a professional football ndiye chifukwa choti ndinazavulala nthawi inayake tikumenya pakaleka injury imene sinauze wina aliyese oho koma eh, u- friend wanga winawake amenenso ndi kochi patumatozuka chisambo ndinamufotokozera Mm. ndinavulala ma wrist eh zijazo ndinali defender zijazo ndifuna ndidule mpira Mm. so striker anandikhudza ndi pa ground pakaleka ngati unafika pakaleka ground Eh, ndi kaleka mwala mwala ground, ndi mwalamwala Eh, mpaka so, panopa nafika ukafikira kugwira manjawa chonchi Mm. ndiye ndinavulala ndinangomwa diclofenac ndi azinzake sinauze anthu ndinavulala ulendo wina ndinakamenya kuseri kwa boot phazi langali mpakana pano ndimamva kuwawa Oh. that was the time ndinapanga decision kuti no i think ineyo kumpirako ayi maloto Now- osewera anathera pamene pamene now nditasiya kusewera mpira mwa active timangomenya zomwezi Mm. zinapezeka kuti ulendo wina timu yanga imene imasewera nthawiyo timati valladolid fc Mm. ikumenya game andisiya panja ndapsa mtima nakavala ndikuyamba kuichemerera timu ija okay kuchemerera ati osati kunenerera koma Mm. kuchemerera mm. mkatikati mochemerera muja ndinapezeka kuti ndayambano kunenerera oho kuyamba kunenerera eh? Mm, so I- nine ma friends angana ati Mu- mustafa uh, timati mustafa ndozuka anthu atatu Mm. timanenerera mpira uja kumapasirana chani komano eventually zinapezeka kuti ineyo zinthu zija zinakhala ngati naturally zayamba kutani zayamba zayamba kulowa choncho kulowa zayamba kulowa zayamba Mm, kulowa basi mm. anthu amandipanga hire i remember Oh. Yes, I remember ule Musungama mm. uh, MP pano mm, mm. anapanga mm. tournament ulendo wina wake kupanga vie for uh, u MP anandipanga hire game yomaliza nakalengezera pa speaker now. Okay. Now to cut the story short zimenezi ndimapanga pa chitinde paja ndimapanga ndimapanga almost mm, mm weekly mm, mm, mm. zinapezeka kuti

timu yathu inkasewera nawo tournament ya msungamayo okay. timu yathu ina- inatulukira ma semifinal mm. so you know how timu ikatuluka ma semifinal imafuna kuti ikasewere nawo third place Mm, mm, so third mm, place ndi final inali ku don bosco okay. so ine ndinanyamuka ngati coach ndi timu yanga kuti Eh. tikamenya third place mm. tinagonja third place ija uh, 4-0 ngati sindikulakwitsa eh, pepani nde tinakakhala nde tinakakhala waiting for the final kuti tilandire mphoto zathu tizitani tizipita i don't know by the special grace of god mwina nditero mm. on that particular day commentator sanapezeke oh. angasipa naye masipika commentator sanapezeke mm, mm. so anthu aja anagambirana lakola chamuno munthu uyu analowa mu tournament ngati ndi coach eh, koma tete eh, kukambirana eh. naye ndiye atani alengezere mm. so they came anadzakambirana nane mwini wake timati bibowadi anapita kundipeza koma ine sindifuna ndigwire ntchito chifukwa ndabwera ngati coach mm. so he said mumalengezera mpira i do nara go ahead mm. that was the, uh, the time that my career took off because nditangolengezera on that particular day i didn't mm. know kuti ku podium mm. kuli munthu amene is watching zimene ndikupanga zija ndi listening ndamaliza kunyamula mphoto zathu zija ndinanyamuka kumapita mm. munthu uja anatumiza uthenga anthu anandifufuza kwathu kuti munthu uja ndi wakuti dzina lake timati kondwani kaunda okay. I, i will always remain grateful mm, uh, mm. ananditumizira instruction amwene mupange ma demo awiri. Okay. I remember nthawi imeneyo uh, uh, muona kuti muchite bwanji koma I remember nthawi imeneyo mm. I was told kuti disk imodzi ndi, ndibane disk imodzi ndikasiye ku timveni okay. disk imodzi ndikasiye ku matindi nthawi imeneyoyo mm. ili matindi mm. so ndinapanga awiri imodzi nakasiya ku timveni inayo nakampasa munthu amene ama- akondwera ndi mene nayo Mm, mm, mm, i don't know mm. kuti inayenda bwanji koma Mm. the, the people that came through mwansanga anali a timveni okay so 20, that was 2015 2015 so nditachoka kumene kuja anandiyitanisa magayezi a timveni tabwerani tikambirani so i Mm. went there they, we discussed anapezeka kuti uh, anandiuza kuti no come in because Okay. there's- there was a guy amene amachoka so they Mm. needed a replacement you know amapanga magemu akunja Mhm. so that was the, the, the time now imene ndinafika stage yoti now i've gone kukafika poti Pa i can air. now broadcast pa air bwinobwino pa okay wireless. so simunachita kupita ku sukulu ngati mmene mwina ena amaonera akaona luso lanu kuti ah, mwina awawa adachita kupita ku sukulu nkumakaphunzitsa kuti timatere pace timatere rhythm timatere yeah. sizidachitike zimenezo ayi okay I, I think it's just nkhani yoti nanga si timaona anthu ena ake akupanga mm, akupanga mm, eh? mm, mm, mm. so mwina chifukwa chakubera koma koma i have to say something ndili ndi brother wanga timati gerard kanyama i've never seen a better commentator than him oh ineyo ndimati ndikakhala ndi- pali magemu ena ndimazi- ndi- ndekha mumtima ndimanena kuti gemu iyi ndapanga Mm. koma ndimadziwa kuti ungakhale nditapanga cha mtundu wanji that guy is better than me so tinene kuti luso ili pena lochokera ku mtundu tsopano choncho I, I think so Okay. I think so Is- uh, this guy Mm. only kuti samazikokomeza za commentaries koma kwa Mm, anthu amene mm, anamuonera akupanga commentary Mm. kwa anthu amene anamuonera akulengezera mpira Mm. they would agree with me kuti he's he's a fine commentator okay uh, nde ineyo mm. anali ngati misala ama, amati akabwera kunyumba kuja basi azilengezera yekha yekha palibetu mpira oh. so i was listening and watching what he was doing okay. so i think inspiration kwambiri mm. inachokera pa issue ngati imeneyo so sindinapite ku sukulu kuti mpaka nakanene kuti amandiuza kuti khala pansi ayi, timatele timatele timatele ayi. 2015 nthawi yanu yoyambirira kupita pa mpweya dziko lonse likukumverani zidali zotani mwachoka mukupanga comment uku bwinobwino kudera kwinaku Ayi. komano now professionally There- zinali zotani mmene ndinamvera Mm. ablazi inali nkhani yosangalatsa kwambiri Okay. and

Okay.
komano eventually innocent chitimbe ndi Mm. amene ananena i think time imeneyonso uh, malemu yusuf chilanga anana Mm. amwene kuyambira wiki ino mukupita pa air not kulengeza mpira koma mungopanga contribute kuma sports programs Mm. so timayankhula napita pa air paja when they open the microphone kuti ndiyankhule Mm. I grabbed it with both hands kuti ah, I think mwayi uja ndikuti ndi umene so tinapereka maganizo amatifunsa you know how Mm, mm, mm. tifunsa na komano kuti ndiyambire kulengezera mpira Mm. it was Yusuf Chilanga okay Ah, zija ndimanena kuti ndimangopanga observe so ndimabwera ndikhala mu studio muja ndikuwaona anthu aja zimene akupanga Mm. basi ndimapita kumapanga kumalemba manotsi koma this other day yusuf anandidzidzimusa so Yusuf anachita kunena kuti amwene lero mukulengezera game Okay.
The management sinapereke clearance kuti ndikulengezera mpira palibe wina olo mabwana palibe aliyense wampatsa clearance yeka yeka ungoganiza anangoganiza kuti akulu ah, waapsa ndithu apo amwene tabwerani mm. so what he did game janali yake so what he did anandipasa 5 minutes so anandisiya kuja kwa ma guest kuja khala kumene kuja akuzingoonerera then katikati mwa game ndimene anandiuza ulengezera game get ready okay. sanandiuze kale tangolemba line up chanchani mwina nthawi mm. kufusa fusa so ine i was well prepared then he opened the microphone 5 minutes in the game kungondipanga introduce mu studio muno ndili ndi bright kanyama bright buju kanyama mm. ndi commentator tifuna mumudziwe 5 minutes mpamene anayamba ine basi ndangoyamba mm. ndimangopitiriza ta ta ta ta 5 minutes imene ja Yusuf ana okay mm. zili muno bwino then anadzapanga the next 5 minutes kenako then 5 minutes ina anangochoka ku microphone kuja nkunena kuti ndakusiira ndakusiira that's that's how it started
anthu amakudziwani ambiri amavera wailesi uh, bright buju kanyama ndifuna akhulupirire kuti ndikucheza ndi inuyo mwandiuza kuti Ah, mpira wina mumatha kungonenerera olo popanda mpira yeah. ndifuna anthu angokhulupirira kuti ndi ndi bright buju kanyama amene ndi commentator wa mpira ndikupatsani a minute sindikudziwa kuti mupanga chani koma Ndiyeno. a minute imeneyi ndi yanu ndeno ndeno Eh, you know uh, zimakhala zovuta mm, ndifuna inuyo mundipase game okay imene Ah.
mungaganizire kuti Ta- ta- tapanga game yako tifani tangoyamba za mmutu. apapa ndi bullets ndi wanderers imene tifuna munenelere apapa sindidziwa kuti ichinya ndi iti sindikudziwa izo Ngati ndi kuli- zanu ngati kuli game imene anthu Yes. kunjako amayesa Yes. ngati ndi game yophweka kulengezera ndiya ya Bullets and tibwera kumeneko apapa ndikungofuna Eh. mutinenelere bullets ndi wanderers One zikuyenda minute. motani one One- minute one minute. tikulandireni mu fdh bank premiership masewero amene tikupatsirani tikupatsirani kuchokera pano pa kamuzu stadium mu mzinda wa blantyre nyengo yabwino kwambiri nyengo yokomera amene amadziwika kuti ndi mapuleya chifukwa mitambo ilipo komanso dzuwa silochuluka kwenikweni. Ine ndi Bright Buju Kanyama, anyamata a timu ya FCB Nyasa Big Bullets ndi amene akulowa masewerowa ngati ma favourites potengera kunena kuti ndi anyamata amene akhala akuchita bwino pakatipa pamene Mighty Wanderers ndi timu imene pakadali pano tikhoza kukamba kunena kuti ikufunitsitsa kuti ichotse mbiri yonena kuti kumagonjagonja pakati pa anyamata a timu ya FCB Nyasa Big Bullets. Masewero akhala akuyamba at exactly half past 2 posachedwa pompa ndikupatsirani lineup kuchokera mbali zonse ziwiri. Mmenemu ndi mmene Bright Buju Kanyama ndithu mnzanga apa pa touchline akhale ndithu bright Yes. mumakonzekera bwanji mukati game ikuyambika It's because zimene wapangazi wakangati kuti unandichalira kale bwino bwino
Akamani masawafuso. ayi ayi mumakonzekera bwanji mukati mukanenerera mpira Okay. So ndi process. Okay. Kwa ineyo personal I don't know kuti ma commentator ena ama ama amakonzekera bwanji koma kwa ineyo ndi process. Office imatiuza week ino mukupanga game yakuti ndi yakuti. Mwachitsanzo week ino mukupanga game ya Bullets ndi Civil, Saturday, Sunday mukupanga game ya Wanderers ndi Silver mwachitsanzo. So what I do personally, on Friday madzulo ndagwira ntchito zanga za normal, on Friday madzulo ndili ndi kuti mupite ku nyumba kwanga mutha kudabwa kwambiri kuti mutha kuseka kuti a kodi mkulu inu ndi wa museum ndili ndi chisimo choti ndimakhala ndi kope okay hard cover chidulene hard cover ya mizere ija mm. yaikulu ija Mm. hard cover imeneyoyo ndimayikonda chifukwa cha mizere ija fana ndimafuna zinthu zizioneka neat kuti munthu uziona kuti chikuchitika ndi chani Mm. so ndimafasa ndikulowano pa internet okay ndikuyamba kutola ma stats a game imene nduka ndukalengezera ija mm -hmm. mwachitsanzo bullets civil mm. ndiye kuti nditola chilichonse cha bullets kodi bullets ikulowa mu game iyi ngati ifuna chani okay.
kapena chimene result iyi ikhala ndi impact yotani pa league mm. nde pali tima aspect timene umatola munthu ineyo ngati ineyo so nditolatola timene tija nde ndimayika ma bullet okay. pena of course imakhala ngati paragraph ndithu kulemba mm. cholinga kuti ukadziwe kuti chimene ukufuna kuchita ndi chani mm, mm, mm. ndiye ineyo that's what i normally do and i ndimapanga mm -hmm. izizi a day before oh.
sindimakapanga pa tsiku la, la... kungodzidzimukira tsiku lomwelo ayi okay. ndimapanga zimenezi a day before mm. pali makomenteta ena onena kuti olo kungowadzutsa pakati pa usiku paja akulu eh, bullets ndi wanderers ikumenya tayambani kulengezera olo usanampatse line up angoyamba kulengezera alipo koma Oh. komano olo otakhala kuti uli ndi skill ya choncho cha mtundu wanji you need to prepare umafunika kumakonzekera so ine zimene ndimapanga ndi zimenezo ndimalemba ndithu china chilichonse kulemba kulemba kulemba Mm. ah, ndi cholinga chonena kuti ndikamapita ku ground kuja ndikakhale kunena kuti ndili munthu wokonzeka Mm. and zimene ndikuwauza anthu ndikuwauza zinthu zimene ndikuchita kutengadi kuti ndalemba so Okay. Timu ngati Bullets, Wanderers, Silver panopa zinthu zili bwino. Mm. I don't know kuti ma commentators anzathu m'mbuyomu amapanga bwanji kumbali mm. ya mmene amakonzekerera. Panopa zinthu zili bwino chifukwa kuli internet. Mwachitsanzo mm. ndikufuna ndidziwe kuti kodi ku Bullets achinya zigoli zambiri ndani? Kapena uh, ku Bullets munthu amene angagoletse chigoli kutimuko likely mm. ndi mm, ndani? Mm. It's just Google. Ungopita pene paja upanga type. ma- mapeji achina bullets wanderers silver ena oti nkuti matimu onse 16 amu super league Mm. panopa they are advancing pang'ono pang'ono akumaika ma stats yawo ndi zina zotero zinthu zimene zija zimatithandizira pa commentary yathu so preparation imayambira ineyo kwa ine imayambira a day before okay kuti of course preparation imayamba kuti wadziwa kuti Mm, weekend mm, kufixture mm. yako komano a day before then ndimakhala ndikutolera ma stats ndi zina Mm. zotero chimene ndimabwerera ku stadium ndichongodikira line up basi kudikira line up and Mm. ndika- ikabwera line up ija Ndi zimene ndinapanga zija kuzipanga no marry nkuona mm. kuti mu line up iyi ukaona zina of course line up ija imabwera 1 hour before so you still have got 1 hour mm, mm kuti mm, mm. upangenso prepare using the line up mwina patha kukhala pa kusintha zina ndi zina okay. so that's how timapangira prepare zimenezi mwina ndi preparation ya masewera ngati a mdziko muno mm. nanga mukakhala kuti mukunenerera mpira mwina wa maiko akunja mmene mmachitira kuti kukhala ku studio zimakhala motani preparation yake it, it, it's, it's more like zofananirapo okay. eh, chifukwa zimene ndikunenazo ah, mm. ineyo sindikudziwa let's say mwachitsanzo ndikulengezera game malawi mm. ndi senegal mm. chimene ndingakhala nacho mwamsanga kwambiri ndi cha mm. malawi ya malawi yes chifukwa ndili nacho familiar mm, mm, koma mm. chimene mm. sindingachidziwe ndi cha senegal koma mm. zimene ndakufotokozera zija kunena mm. kuti the internet inaphweketsa zinthu mm, mm. ine i can know a lot za senegal panopa chifukwa cha internet Okay. komanso chifukwa choti mpira uja timaonera pafupi pafupi ndiye umadziwa kuti okay for, for example you want to know kuti danger man wa senegal ndi ndani umachita kudziwa kuti ah sadio mane so umufufuza sadio mane uja ma achievements ake ndi zina zotero zimene Yeah, yeah, wapanga yeah. amene u- zimene zija uzipanga uzilemba sizongoti wawerenga basi nkupita kumene kuja ayi zimatha kuthawa ulemba bwinobwino E, umalemba bwinobwino cholinga kuti uzikapanga refer ku zinthu zimene zija and of course ndimakonda nthawi zina ndikakhala kuti sindinalembe papepala panga paja ndimangozitenga information ija kuipanga print ndiye ndibwera nayo kumpira rhythm imene mmakhala mukuyimbira kapena tinene kuti mukuyinenerera chifukwa wina aliyense ndithu ndimakumva iweyo uli ndi rhythm yako umachita kudziwa zoti ah uyu ndi buju uyu mm. zinakutengera nthawi yayitali bwanji kuti upeze rhythm yako komanso pace imene umakhala ukutenga mwinanso ukamayankha funso limeneli buju pa pace-po chima- chimapanga determine kuti pace ya kaneneredwe kako ikhala chonchi ndi chaninso makamaka pamenepo game oho uh, pace or rhythm ya game mm. ndimene makupangisa nso commentator kuti ukhale ukweze tempo kapena kuitsitsa okay. chifukwa mwachitsanzo ukamayerekeza magemu ngati lese a bullets wanderers silver mm. civo yes um, ndi magemu enaake zimakhala nthawi imene ndimakonda kwambiri kuonera kwambiri game ya mzuzu city hammers mm. i loved that team chifukwa okay. imatha mpira and mpira wake unali oti umakomera macommentators Okay. A, a commentator loves mpira wabwino.
Wabwino umakhala ukuoneka bwanji. Okay.
commentator eh. amafuna pazioneka pattern. Oh. Ndi amasangalala. Mm. Mwachitsanzo timu ngati mm. mmene ili ground. Mm. Timu yapasirana mapasses 4 or 5. Mm. Commentator amanjoya. okay because umakhala kuti you are focusing on one eh, team eh. kupasirana mpira yes koma osati wina wangopha wina wabwera walanda wina wati kunyamula mm. kupita uko so mm. even kuti uwafotokozere anthu aja zimakhala zinthu zotani zovuta koma mm. mwachitsanzo tingoyerekeza mm. bullets kumene mm. mm. goalkeeper wayamba mpira wapasira mm. defender defender wapasira midfielder midfielder wabweza kumbali uko mm. and the commentator now flows ndi mmene mpira ujani ulili mm. ndi pali mm. magemu ena amakhala a dull si mpira wina uliwonse umene umakhala kuti uli changu okay. pali magemu ena amakhala a dull ofooka mm. mm. ma game ngati amene aja amampangitsanso commentator nayenso atsitse chifukwa even olo iwe uikweze Mm. umapeza kuti game ija ikukubweza yokha Oh. so uh, magemu ndi amene amachititsa kunena kuti Mm. commentator akha- akweze pesi kapena asakweze pesi Mm. koma umayenekabe ukhale ndi standard chifukwa even if you listen kwa macommentator akunja kuja Mm, mm, amakhalabe ndi standard whether the Yes. game is dull amangonena kuti gemu iyi ndiyotani ndiyopola mm. komabe commentatoryo akuisiya pa level yake imene iye ama- amaikhulupirira so basically it's the game imene imapangitsa kuti commentator uzidziwa kuti level yanga ndi- ineyo Mm. ndimakhulupirira kuti kwa anthu amene ama- amanditsatira Mm. uh, mwachidwi amadziwa kuti ndimakhulupirira kuthamanga Okay. ndimayika kwambiri ndimathamanga kwambiri ndikamalengezera Mm, mm, mm. thamanga kwambiri chifukwa Mm. ndine commentator wa radio sine commentator wa tv okay. wa tv akuonera kale you don't need mm, to tell mm. them kuti wautenga wakuti mm. koma wa wireless is like anthu aja akuonera mpira uja pa wireless ndi makutu akumva and they are, visual, are visualizing kuti mm. munthu mpira ukuthamanga bwanji so ine ndimafuna kuti chilichonse chimene chikuchitika ground muja mm. chilichonse mm. every step mmene mpira mm. uja ukupita nditani ndinene okay. wautenga wakuti wakuti wathamanga wakuti wakuti wampasira mm. wakuti pasenta kuzapanga jejejeje mm. zinthu zimene zijazo mm. ndimafuna kuti ndizinena cholinga kuti munthu uja akamaonera azikhala ngati mpira uja akutani mm Aka- a- akamamvera azikhala ngati mpira uja akuona akuonera Yeah.
oo Eh.
nchifukwa chake mwina mm, kagulu kanu kamati wazungulira ngati nguli cholinga munthu amvetsetse zimenezo ndi zimene yeah of course zi- Eh. pamakhala no of course sungangolengezera mpira pamakhalabe tinthu tina take timene ukuyenera kumpatsa munthu picture kuti adziwe kuti chikuchitika ndi chikuchitika ndi chani. anga si you know nguli uja alisa kudzongo Eh, eh, eh, eh. sikuti umakhala kuti munthu uja atembenuka ngati nguli koma no, Eh. you're just giving a picture ina yake yonena Mm. munthu adziwe kuti o munthu chando tu atembenuka Mm. wapanga zakuti wakhethemula Eh. wamenya mpira ndi chidendeni Eh. watero waucheka Eh, zimakhala ngati zimene umatha kunenerera mpira mu chizungu komanso mu chichewa takumvako ndithu kusiyana kunenerera mpira mu chichewa ndi chizungu ndikotani there is a huge difference okay ndikati huge difference kusiyana kwake nkonena kuti mm. ineyo ndi munthu wachichewa mm. chizungu is something that kwanu nku Thyolo yes ndiye mm. chichewa chija comes naturally mm, mm, mm. pamene chizungu chija that's mm. why panopa it's, it's sad kunena kuti ma commentators olengezera chizungu ndi ochepa sad mm. kuti crop ya ya ma commentators ngati achina Steve achina mm, mm, mm. Uh, Patrick Simango mm. I think ndi imene inakweza kwambiri bar ya commentary ya mm. ya chizungu tantalizing the ball yes and they are really good at that mm. ineyo personally sindingafikire pamene amapangira Steve ndi Patrick chizungu ayi koma my brother can ndipake ndakuuza kuti ndipake ndakuuza kuti brother wanga eh, eh. brother wangayo is mm. is ahead of me okay. brother wanga atha kukwanitsa okay. uh, komano ineyo I, I, I prefer bilingual bilingual kuti ndipange accommodate mm. all sections okay. i know ndalangizidwapo kangapo konse kuti bilingual ijayo imakhala ngati ikutisokoneza ndi zina zotero mm, but mm. Uh, ndimaona ngati kuti it's another style that we, we are advancing it's mm, another mm, mm. style ina yonena kuti mwina titha kuipanganso adopt ndikufuna ndidziwe pamene pa preparation anthu akunena zoti yayi Puchutu mwina waiwalapo nanga ungangopanga opanda kachakumwa kena kake kapena mwina ndzeru pamene pa bwanji pamene choyambirira hey. Eh. ine sindimwa aya Puchu munthu ungapange zimenezo kunenerera mpira opanda chakumwa You, you know kuti you know kuti wasn't wayamba kundifunsa oh anthu amandifunsa mm. because amaona ngati kuti okay commentary ndi chani misala eh nanga mudziwa ndimakhala ndikugwira pamene pamene pajapo pamene pajapo olo iweyo kubwera kundipeza mm. ndikupanga prepare olo kapena game ija ili mkati sindikuyankha zolongosoka because ndimakhala kuti I'm more focused on the game mm. I don't want to miss detail ina iliyonse mm. ndiye I would say kunena kuti yes anthu ena amafuna kuti achiteko ndithu pang'ono mm. ndicholinga choti apeze morale koma mm. ineyo ayi ine I've, even I mean ndapanga interact ndi ma commentators anzanga koma sindinamvepo wina wake akunena kuti mm -hmm. ndachita kaye pang'ono kuti mm. Chabwino fodya yekha fodya yekha wamkulu uja makamaka. Ah, osatheka. Oh.
Ndiye ndikuuze chinthu ichi. Eh. chifukwa cha dzina la buju mm.
pamenepo ah, buju tu ndi majamming high spirits eh? mm. chifukwa cha dzina la buju mm. 80% of people amene mapanga interact mm. amandifunsa kuti umasuta fodya amatero okay. mm. koma sinambe ndasutako fodya Buju anena kuti sanasuteko fodya komanso akamagwira ntchito yake ija sikutinso amakhala ndithu waledzera iyayi. Ndikhale ndikucheza naye mopitilira takhalani pomwepo. Anyamata a timu ya Ekhaya ndi Moses Banda kuzabweza mpira pang'ono kuti apondesane ndi ndani chakumbali kwenikweni kuli Lameck kuzamenya mpira chakutsogolo komabe mpira wadutsako mmanja mmanja mwa goalkeeper mmanja mwa goalkeeper Precious Masamba in goals for Blue Eagles. Kuzaududuluza pang'ono watuluka mpenalty box yake yomwe kuzausenza wautali kulowa mchigawo cha Ekhaya kuti akampeze ndani kuchotsako mpiradi Moto Hema kuti atakupitiriza mnyamatayi komabe ndi corner kick ndi corner kick ya Ekhaya amenye ndi Allen Chihana ndi amene akuoneka aponye tsopano dzaponya mkati chafupi ndi penalty ya Sholiga kuzausumbira mpira wakhudzapo ndi dzanja koma lifali akuti palibe komabe kuthamangirako kubereko ndi anyamata timu ya Blue Eagles alanditsanso pano ndi Chihana ndikupita ndi mpira kuzapereka kwa Blessings Malinda Njomba kuzapereka chakumbali tsopano kuti akampeze Hemas komabe mpira watulukapo mpira watulukapo ndi throw in ya anyamata timu ya Blue Eagles akaponye ndi Dave Phiri ndi amene akaponye Dave kumbali ya anyamata timu ya Blue Eagles tengera kwa mphamvu kuzauponya wautali kuti akampezeko ndani kubereko chotsako akuti wakankhako munthu ndi ndi free kick ya Blue Eagles pafupi ndi nzere odula zigawo zonse ziwiri akuyeneka akaponyenso ndi Dave Phiri ndi amene akuyeneka aponye this free kick pafupifupi 2 metres kuchokera pa nzere wa halfway line kapena kuti kudula zigawo zonse ziwiri dave phiri akuwoneka aponye this free kick tione kuti achite nawo motani
kupitiriza kucheza ndi bright buju kanyama amene ndi sports commentator kapena pachichewa timati wonenerera mpira wakana kuti iye si wochemerera koma ndi wonenerera mpira munthu aliyense buju amakhala ndi uh, preference yake kusapota timu yake inu Yeah. muli ndi timu imene mmasapota ku malawi eya kapena ayi ndili nayo ilipo yes tiyerekeze timu imene mmasapota inuyo ikumenya mpira nde ikuluza pamene pamene- mukuwunenerera mpira umenewo zimakhala bwanji pamene ndi pamene pamabwererano chizungu ichi chamati professionalism okay sunapitire kuti ukanenera ti okay chidule ndifunse chonchi eh. olo iwe utakhala kuti wanenerera moti ka ukukokomeza timu yakoyo kapena Mm. ukuyimvera chisoni timu yakoyo Mm. ngati ikufa ikufa basi yayi komabe kamafika bwanji mumtima amati amukhethemula player wanu ali ali palibe commentator amene angabwere pa air chonchi nkuzanena kuti ndimasapota timu yakuti Mhm. koma chilungamo chake nchonena kuti aliyense amakhala ndi timu Inu- inuyo pansi pa mtima ilipo ndi aliyense amakhala nayo Mm. nkhani ndi iyi Mm. ntchito imakupeza uli kale sapota pamenepo ndi pamene pamakhala ichi chifukwa chonena kuti mwachitsanzo ine ndikukula Mm. I'm introduced to a certain team amwene a timutu ndi iyi Mm. olo kapena ndekha ndaona kuti i think timu yosapota ndi iyi Mm. along the way wapezano ntchito ya ukomenteta Yeah. so chimene chimafunika umangofunika ukhaleno professional Okay. nkuvula makaka a timu yako yaja nkuwaponyako iwe ndikumagwira chani Kumagwira Ndikumagwira ntchito. ntchito koma palibe olo asazakunamizeni kuti Mm. ayi ine ndilibe timu nzabodza koma kamakhala kakubaya ndithu kuti ah, player wanu amene mumamudalira tiyerekeze amukhethemula ndi uneneye pamene kuti amukhethemula ali ndoti of course pansi pa mtima Eh. eh komano that's why ndikunena kuti Mm. there's a difference between being professional Mm. and being a supporter okay chifukwa chonena kuti when you go there kuti ukalengezere mpira you are, you are not a supporter ndizimene timanena kuti si wochemerera Wochemerera, mpira, ayi. ndi wonenera mpira Mm. you are not a supporter Mm. wapita kumene kuja kuti ukagwire ntchito komanso udziwe kunena kuti pa nthawi imene ukunenera mpira ichi akumvera si ya timu yako yokha timu inanso ikutani Mm. ikumvera so you need to balance Mm.

amatha kunena komano you know environment ya kunoko ukupeza kuti akupanga brand zinazake olo kuti Mm. ulese ukulengezera game aona Mm. ngati ee munthu uyu Ah, apa wati ndi mbuya anatiuza nkupyako. kale. Mm, mm. koma kwa ma friends anga amene anandizungulira ndakutchulirazi Mm. amaidziwa Amadziwa. Yeah. unakumanako ndi dzina la munthu lovuta kulitchula tiyerekeze mu mpira muja mmene timadziwira Eh, sizobo sizila dzina loti lodabwitsa kuti inde kuti ilili bwanji zimachitikanso nanunso zimenezi yeah okay. uh, komano mostly mm. sizimachitika kwambiri tikamalengezera ma, ma local games okay. kwambiri zimachitika tikamalengezera ma international games mm -hmm. i mm-hmm. remember i remember na inabweranso i think equatorial guinea mm. yeah, sikalekale i think ndi last year yomwe mm. anabwera ndi dzina lawo lina lake anabwera ndi mm. dzina lina lake mm. umati kodi tsopano ndi- nda- ndiye umadziwa maiko ena ino amakhala kuti eh, portuguese Mm. eh, spanish Mm. nde mmene ama i- i- Ita- eh, italy amapanga italian ndi zina Mm, zotero mm. latin Mm. eh, greek Mm. so mmene amalembera zilembo zawo zija ndi mmene timapangira ife kunoko ndi zinthu zosiyana komabe mm. as a commentator now mm. zija ndimanena zija kunena kuti a day before kapena even on the day mamawa ena amatha kusankha choncho mm. ukamapanga prepare paja even iso google imatha kuthandiza kuti ah, ma pronunciations awa amapanga mm. bwanji kodi ukakhala kuti let's say mwachitsanzo mm. kuli player kunali player ku manchester united dzina lake ndi j u a n kuliona dzinali mmene lili anthu amangofika kuwerenga kuti juwani mm. juwani mm. koma munthuyo chifukwa kuti is from spain j uja turns to h oh. so it's juan mata that's the player amene ndimankamba it's juan mata mm. koma kungoliwerenga mwa english mmene timachitira ife mm. ah ife mm. ndi aku britain mm, mm. uwerenga kuti juwani so you need to understand kuti mm. timu ikuchokera kuti kapena munthuyu ndi wakuti mm. kumenekoko amapanga bwanji pronounce dzina lawo mm. ena amatsutsana m'mawayilesimu ndimamva amabwera ena barcelona mm. ena barcelona mm. real you understand ena ndi rio mm. mm. so it's like ungoyeneka iwe ngati commentator ukamapanga prepare match mm. ungopanga research pang'ono oh, kodi amapanga pronounce bwanji amatere ine ndi mm. ndi njira yanga imene mmapanga pali maplayer ena amasankha maina atatu folo eh, eh, just eh. select one and two basi okay osati mpakana kulengezera mpira kutchula maina onse aja government name yonse Eh, eh, ija pena eh. zimatha kupezeka kuti zakubalalitsa okay
Eh. Eh, aya yali ya nthawi yabwino iyitu nde ndi ujeni alarm baibulo oh Eh, ndi mtsogoleri munthuyu ima- by 12 koloko iliyonse baibulo Alright.
unafotokoza kuti pali magemu ena amakhala ovuta kunenerera chitsanzo chabwino kwathu kuno bullets ndi wanderers unafotokoza kuti sikhala yophweka yeah. ndi chani chimenecho tsopano kunenera kwake sindikutanthauza za pa ground mm -hmm. ndi game yonena kuti imakhala ikunyamula mitima ya anthu ambiri so Eh. wina aliyense atha kupezeka kuti wabwera ku stadium kuja kuzaonerera eh, eh. mpira koma ena amasankha kuti ah, ndimvere game iyi pa wireless mm. whatever you say there mm. interpretation yake imakhala yotani imakhala imene mwina iwe sungayembekezere mm. mwachitsanzo tinali ndi game last year wanderers inachinya bullets 3-0 mm, mm, mm. wanderers iyo iweyo ngati commentator mm. You are excited kuti ndikulengezera game ya Bullets ndi Wanderers. Mm. Wanderers ikuwina 3-0. Mm. Iweyo ukungogwira ntchito yako. Wanderers yagonjetsa Bullets eh. 3-0. Mm. Ineyo ndasapota a Bullets. Eh. Sikukondwa nani? Ndekuti ukamachulutsanso gaga m'diwa. You understand?
koma Eh. kunena chilungamo Mm. wanderers yachinya bullets Mm. 3-0 Mm. koma chifano kuti ndiwe sapota wapsya Mm. mtima Mm. iweyo umakokomeza Yo- waona waiwala kunena kuti Eh. nthawi inake wanderers yomweyo Mm. idaluzanso ndi bullets 4-0 mwachitsanzo nthawi inake Mm. za 2022 ngasendo zaspompa mu fdh inaluza 4-0 Mm. U- unaliso mbali yawo kumanenanso ta wanderers yamenyedwa chandi zina zotero Eh. amayiwala zonse zija so ndi game yovuta okay.
it's unlike game imene let's say ukulengezera game ngati palinso magame ena ngati wanderers silver mm. bullets silver mm. ndi magame ovuta mm. okay. it's unlike let's say ukulengezera blue eagles mm. mm. ndi civil you know ima imachita kuonekanso yokha kunena kuti ah, mm. now I'm comfortable even yeah, yeah. even the pressure that comes kwa iwe ukabalengezera mm. the Blantyre derby imene pressure imene imabwera kwa iwe polengezera eh, eh, pale eh. you have to deliver chinthu chimene ndi chokongola mm. because the game itself ndi chinthu mm. chokongola alipo amene anaku anakuza nkhonera yako mabodza munanditenga mtima tikuti amukhethe mula choncho ngati mwana kapena iye ayiti bula chonchi eh, kantimu ka zigoli alipo amene anaku mwina ali serious kuti koma akulu muziyankhula bwino penapake zinakuchitikira nkoni zimenezi ah, koma ndi ndi masiku ochepa okay Eh, because zimene ndakuuza ine ndimakhulupirira kuti eh, ukakhala professional munthu mm. when uh, zimapezeka kuti zimakuthandizira mm. ineyo ndimakhulupirira kuti ndingowauza chinthu anthu chimene chachitika ndisaikepo mm. zanga kapena ndisatene ndingowauza anthu chimene ndachionacho mm. chimene chachitika pa ground eh, of course ndimadziwa kuti pali anthu ena mwina sanga sungakondwerese wina aliyense komano mm. Iyi ndi maincidents ochepa amene munthu mpaka anabwera nkuzandiuza kuti koma uziyankhula bwino mm, ayi mm. because ine sindimaonjezera zinthu ine ndimangonena zimene zikuchitika pa ground komano sindingakaniretu pano kuti maincidents ngati amene sanachitike mm, mm. komano pamene mwina tikupita cha kumalechereche kwa kucheza kwathu Puchu mpira wa asungwana mmathanso kunenerera yeah oh yeah um ndi chimodzimodzi sikuti ndi zosiyana sizisiyana kwenikweni ah ndi chimodzimodzi okay um zimangotengerano kuti ndisadutse zimakoma koma ndi chimodzimodzi Mm, chifukwa ndi mpira wa miyendo Mm, mm. kungoti omenyawo ndi ena ndi ena ya ah, komano nanga si perception ya anthu amene Yeah, yeah, yeah. mpira ndi wa azibambo ndi zina zotero Mm, koma mm, mm, kwa ineyo ngati commentator i don't know about ma commentators enawo mm. ndimaona kuti palibe kusiyana kulikonse because ndapangapo magame ah, nanga uja wa netball mukhoza kuneneranso kapena Ayi. imeneija ndi mbali ina ayi sindinganene Oh, imeneja ndi mbali ino. ineyo izozo ndi ndima- ndimaneneratu olo ku Oh. office kuja Eh. ku zodiac amatha kutiuza kuti amwene tapeza tapanga agreement ndi company mukalengezere game ndimaneneratu ayi ndikaononga ndikudziwa wina wagalezera asinanga mpira wa azimayi ndikuti makomenteta achimuna akuthoka pali commentator mmodzi yekha okay amene ndimamtsata ndimamtsata kwambiri Mm. and amadziwa masport ambiri Oh.
eh, he's so good masport ambiri even amahorse aja amanenerera Oh. yes uh, dzina lake amati Darren Fletcher Okay.
ndi waku, waku England he's Mm. so good he's so good koma Mm, anthu ambiri mm. mwina mwina sangamutsatire Sangamudziwe. sangamutsatire mene amakonda kwambiri Mm. kulengeza UEFA Champions League ndi Mm. FA Cup

Muli ndalama mu kunenera mpira?
Ee, zilimo. Ayi, nkhani yabwino.
Mwayankhula momwe tilira nditowera. Iyayi, chifukwa it depends ndi Eh. ndalama zimene mukuzitanthauza. Sindikudziwa Okay. ndalama zimene mukunenazo ndi ziti. Iyayi, komano umadziwa ndithu kaka kakhobidi kaka ndithu nkabwinobe. Chifukwa chifukwa mukandiuza kuti muli muli ndalama kunenera mpira. Mm. ine ndinena kuti ndimalandira ndalama chifukwa ndikugwira ntchito ku zodiak Mhm. mwandimva Mm. sindigwira ntchito za commentator zokha ndimagwira ntchito zina ndi zina so ndikagwiragwira ntchito zimene salary yanga imabwera koma ndikanakuyankhani bwinobwino ndikanakhala kuti ndimapita ku zodiak kukangogwira yachani ya commentary yawo musananga po- Koma.
po- poyambirira apatu musanabwere professionally mmayitanidwa ukanene ndikumene ndimalowera kuli makobidi kumene kuja yes Ah. chifukwa chimene chimachitika nchonena kuti Mm. lets say inuyo muli ndi tournament Mm. mukufuna kuti mupeze munthu oti akulengezereni mpira mundipeza ine amwene ah, timakufunani Mm. sitikufuna ngati inu a zodiak koma Ayi. tikufuna iweyo ngati buju Mm. kuti ubwere uzatilengezere mpira ndikuchajani ndikuchajani ndikuuzani kuti ah, kuti ndikafike kumalo kumene lets say mwachitsanzo ndayendako ine madera ndakafika Okay. ku kasungu ndakafika ku ntcheu Mm, ndafika madera ambiri ndakafika ku nsanje Mm. ndisanayambe izizi nde ndimuuza kuti amwene kuti ndikafike ku nsanjeko mundipatsa transport mundipezera malo ogona ndipo compensation yanga ndikagwira ntchito mwachitsanzo sikuti ndimachaja choncho mwachitsanzo 500000 pa game nde kuti tikhoza kunena kuti kuli ndalama Mhm. eh Sindingabwere pano nkumuopseza mwana oti akupanga uh, afuna adzakhale commentator. Ayi kunena kuti kulibe ndalama? Eh? Ayi. Ndalama zilipo. Komanso nthawi zina is about creativity. Okay. Wekha munthu umatha mm. kuona kuti ndi ndi ndingapeze bwanji ndalama ukakhala kuti uli mu industry imeneyi.
Tikamamenya mpira, o mpira ukamamenyedwa kumakhala ma advert, machani zinachitikako kuti ukunenera mpira kenako ma advert chifukwa asiya pa ground mm. kenako chigoli ndi kuchinya Po- podzabwerera mwati tinachoka asadachinye pano achinya ine zinandichitikako zimenezo four times pa kamuzu eh. game ya bullets ndi tigers game sindimayiwala ayi okay game iyo inatulutsa zigoli folo zigoli zonse sinalengi sinanenerere
kudabwa kuti aa game imeneyo Eh.

tikulengeza kulengezera Mm. timve uthenga ochokera ma sponsors athu kaunta chigoli chalowa you know how Okay. kaunta imene imapangira kaunta Mm. is is- it's something beautiful mu mpira Mm, mm, chifukwa chonena kuti umathokoza timu imene yapanga atake mm. split seconds mpira Mpira wabwera uku, chigoli chigoli. chatheka so zinandichitikapo zimenezo and Mm. si- zimachitika kwambiri because nanga Oh. si sungapange predict kuti Mm, apapa mm, chigoli mm. chikubwera that's why it is advisable kwa, kwa ifeyo ngati makomenteta kuti Mm. nthawi zambiri tiziyitanisa malonda akati mpira uja watuluka let's say pa throw in kapena pali ma Oh. injuries ndi zina Mm, zotero mm, mm. osati mpira uja is in motion kenako kuyitanisa zimabalalitsanso anthu amene akumvera tsiku limene umalikumbukira mu profession yako ndi litiro ndipo kunachitika chani kuli masiku ambiri okay Tsiku loyambirira ndi limene ndinayamba kulengezera mpira nthawi imene ndikugwira ntchito ku Timveni. Mm. First game imene ndakuza ya Yusuf Lanja eh, mm. Chilangayo mm. nzayikumbukira mpaka na kale kale. Okay. Tsiku lachiwiri is when I received a call kuchokera kwa uh, Grey Kazako amene ndi general manager wa Zodiak. Mm. Kundiuza kuti abwana mukapanga game yanu yoyamba pa Zodiak ndipo game imene inali ya Blue Eagles ndi Wanderers pa Nankhaka. Mm. because naona kuti ah, okay mm. Eh, because nthawi imene we had Joe Mwase komanso nthawi imene Mike Bango anali asanasiyiretu kuti mm, mm, mm. so I was just waiting on the sidelines kuti ah, ifika nthawi yanga ifika nthawi yanga and matimu ndakutchulira akuluakulu Bullets mm. Wanderers koma bwana anandimbira phone kuti amwene eh nthawi yanu yatani yakwana tiyeni mukalengezere chani mukalengezere mpira so ndi masiku ambiri komanso ndimakumbukira game ina yake ya Wanderers ndi ngati Wanderers ndi KB pa Kamuzu Stadium game imene inali ndi Sam Banda you know Sam Banda tima timaponyerana he is mostly pa touch line ndi amene Mm. ndimakhala commentator Grandmaster co commentator timu Mm. yathu imene imayenderana ndi of course timayipangabe timayisinthasintha panapezeka free kick imene anamenya Stanley Sanudi free kick imene inali kunja kwa penalty area Mm. eh? Inali kunja ngati uko. Ndiye chifukwa cha background ija ndakuuza yoti ndinapangako za coaching. Mm. Pamene popo ndinadzichotsapo ngati commentator ndikudziika ngati coach. Ndikunena kuti pamene waima mpira apo Stanley Sanudi atapanga zakuti zakuti zakuti zakuti. Christopher Kumwembe atha kuchinya because Christopher Kumwembe anali woti ndamukochako ali mwana. Ndimamudziwa ma abilities ake. Mm. So ndinanena zimenezi pa wireless. Mm. while in the, in the, in the course of kulengezera mpira so mm. nati, if Stanley Sanudi ataumenya mpira uja ukagwere pafupi ndi paja amamenyera penalty paja definitely Christopher Kumwembe atha kuchinya and it happened exactly zimene nanena zija anaumenya Stanley Sanudi Kumwembe anausumba mpira uja ndikulowa mm. and you could tell the excitement that came through now kulengezera because That's the eh. climax of commentary. Eh, eh, Chigoli cha chikalowa. You know, it's a goal. Ena ena matewe ena matewe goal kapena mm, wo. Mm. Because it, it was not like I was excited if not Wanderers yachinya kapena mm. Kumwembe wachinya. Koma mm. it's mmene ndina mmene ndinaonera zinthu zija ndi zachitika ndendende mm. ndinasangalala kwambiri and I'll, I'll, I'll forever remember that moment chifukwa mm. it, was, it was just beautiful. Nanga nthawi imene mwina umaona kuti eh komatu ntchito yathuyi nthawi yakuti eh sindizaiwalanso koma ine negative yakuti ah koma eh Ili- iliponso nthawi imene yes okay chinachitika ndi chani 2018 ngati sindikulakwitsa 2000 was that no no not 18 Mm. i think ndalakwitsa should be somewhere there 19 Mm. 19 20 Mm. final uh, season ya FISD challenge cup pa Civo stadium kunali game ya eh, blue eagles Mm. ndi silver strikers sikuti zinthuzo zinandichitikira ineyo so what happened inali semifinal mm. blue eagles ina inachita hammer silver strikers 4-0 mm. FISD challenge cup mm. blue eagles inachinya chigoli cha number 4 i remember anachinya chigoli cha number 4 ngati sindikulakwitsa should be Schumacher Kuwali mm. atangochinya chigoli cha number 4 kutatsala 10 minutes atangochinya chigoli cha number 4 pa wagogoda Kuma stand kuja kunayamba kuoneka anthu kugendana, kumenyana ndi zina zotero. Now it took the whole incident ya zimene the beautiful thing zimene yapanga Blue Eagles ija. Mm -hmm. Focus inapanga shift kupita kumwe. So it was even ife olengezera mpira tizilengezera ya. Mm -hmm. Komano mm -hmm. the policy ku Zodiak mm -hmm. yonena kuti nanga si imene ijanso ndi nkhani Mm, mm. eh zikuchitika Eh. so we, we had to wait and see kuti chachitika nchani game yeniyeni ya normal imayamba half two imatha around 20 past 4 koma this time around tadikira mpakana to 6 Oh. kuti tione kuti chimene chichitike because a- a- a FAM akukambirana ndi awa a- kuti cholinga kuti adziwe kuti kuti chingachitike fampilocho nata

ndikupanganso correct zimatheka yes oh yes ndipo zimenezo zimachitika mm. kwambiri utha kupeza kuti mwachitsanzo uh, of course aliyense ali ndi tactic yake imene amagwiritsa ntchito mm. ineyo lineup yanga ndikama ndikamapanga pa preparation paja lineup mm. yanga ndikamapanga ndikamayilemba ndimayamba ma defenders ma midfielders ndi ma strikers Iyi ndimaikhulupirira chifukwa chonena kuti oh, nde ena amakhulupirira ma numbers amayambira okay. the smallest number mm. to the highest number mm. cholinga kuti akafuna kuti let's say player let's say jezi number 7 wagunda mpira uja and dzina waliwa umaliiwala ndithu nthawi zina dzina okay. waliiwala mm. umangotsitsa kadiso kwa pang'ono ndikuyang'ana pa line up paja ndikuliona so mm. umadziwa kuti okay ngati number 7 mm. ndiye kuti the highest number let's say is number 1 goalkeeper number 7 mm. should be pakuti pakuti umangopanga choncho waiona mm. mwamsanga ukupitilira. Ineyo ndimakhulupilira zimene ndanenazi. Defenders, midfielders and strikers it doesn't matter about the numbers chifukwa chonena kuti let's say mwachitsanzo mpira uku ndimachita kudziwa kuti ukuku ndi kumbuyo. Ngati waukhudza timu imene ikupanga attack uku ndiye kuti ndi ndicheka ma, maina 4 oyambirira. Within the four names ndidziwa kuti ndi wakuti wakuti let's say ngati ndamuiwala. Mm. So utha upeza kuti mwachitsanzo zimene zijazo zakanika. Waugunda mpira uja let's say striker wabwera wadzalandira mpira pa. You are assuming kuti ndi defender. Mm. And wamutchula munthu uja Stanley Sanudi mwachitsanzo. Mm. Ndiye upezeka kuti wadziwa kuti oh si Stanley Sanudi. Waona wapa- pomwepo umapanga correct. Mm. Makamaka wakuti wakuti wakuti ena amagwiritsa ntchito chenje kapena rather wakuti wakuti wakuti wakuti kupitiriza. Olo let's say wina wachinya chigoli cha cha mgulugulu iwo watchula dzina la munthu wina Mm. that's why you have munthu wa pa touchline uja to help you ngati Sam Banda uja amatha kupita kwa fourth official kufunsa chigoli chija wachinya ndani nthawi zina zake zimachitika koma correction ndithu imachitika and palibe munthu commentator angabwere pano kuti ine ndimangopita perfect Mm. ayi umatha kulakwitsa ndithu nthawi zina utadzati wakula ndithu wa- wafika pena pake ukhoza umadzabwerabe nkumadzanenerabe kapena basi
you know kuti zioneka ngati zili mmagazi mwanu zinthuzi nde you know kuti Mm. you know kuti kwathu kuno i don't know ngati mwina anzanga amaona choncho koma kwathu kunoko ndimaona ngati kuti ma commentators a- amene tili kunoko ambiri ndi achichepere Okay.
Koma if you go maiko ngati achina England because commentary imakoma ndi age. Mmene ndinawerengera ine nkhani za commentary. Commentary mm. imakoma ndi age. Chifukwa chonena kuti zinthu zambiri zimakhala kuti uli nazo mmutu. Mm, mm. Zija ndanena zija kuti si kumangobwera basi mwango yawa utenga wako to. Mm, Taina mm. you need to go back and refer to mm, something mm, similar mm. chimene chachitika. Mm. So commentary imakoma ndi age. Mm. So the more you ukupita 60 70 is when you Umakhala uli enjoy ndi commentary. intelo yochuluka. yes umakhala kuti you are Okay. rich knowledge yako is very rich so i would say kunena kuti yes eh, there's a possibility kuti mwina kutsogolo kuno titha kumakapangabe ndi chinthu choti china- tinakulawe zoti kupangabe ndi zinthu zo- zo- zoti ndizotheka mbuju
ku malawi kuno kakhala

kwa ine of course i know mbuyomu kunali kunali ma commentators oti uh, ndodziwika bwino that is locally steve and patrick simango steve okay. liwewe and patrick simango mm. they are to me the best nanga outside malawi umalemekeza ndani nde dikira ndikali ndisanamalize kumalawi konkuno eh. because eh. i cannot go out here without, uh, without mentioning mike bango okay.
mike bango uh, ndi katundu mtondo ndi katundu so that's, that's how mmene lineup yanga ilili mm. kwa ineyo personally I would put my brother first. Mm. Gerard uh, Gospel Kanyama. Anthu ambiri sakumudziwa mm. koma ndikumudziwa ndaka sindi Ababa brother wanga. Sindi tikamufufuza sikuti tsopano ndikunena kuti izi izi pano ndi brother Eh, wanga. Koma pano- I've seen him akupanga zinthuzo. Okay. He's, he's so good. Mm. So kwa ineyo I would put Gerard Gospel Kanyama as my number one uh, commentator. Koma kutengera dziko la Malawi anthu amene ali pa top kwa ineyo is Steve ndi Patrick. Onsewo sindimawasiyanitsa. Mm. Ndimayika ngati number one Bango comes second ndiye kuti uh, Williams Gondwa and team ali kumusiku mwina za international yes international topa ndakutchulirani kale mwaiwala eh, dzina lake ndilodabwitsa kwambiri ndiyofunika ulibwereze uh, i know kuti anthu ambiri amakhulupirira uh, is it Peter Drury? Peter Drury, eh? yes. Messi, and, eh, eh, Messi, the young boy. He's very poetic. Mm.
Uh, kuli a ujeni a Martin Tyler. Ine ndimakhulupirira Darren Fletcher. Okay.
Darren Fletcher is ndi katundu okay. Komano sangatchuke ngati mmene alili a ujeni a Peter, Peter Drury mm. chifukwa chonena kuti you know, Peter Drury likes to put in zinthu zangati poetry zimene zimene zimapangitsa kuti mm. and, and it's beautiful ukamamumvetsera Peter Drury mm, mm, mm. koma when it comes to me eh, muka, a, a, ndiku Ndikupempheni kuti mukamumvere. Darren Fletcher. Mukama Akuti mangorecruititu bwana Puji pano. Ime- inunso mutha kukhala muli commentator wanu koma Darren Fletcher to me. You know ndikupatse game imene ukakafatsa olonso anthu amene akutionera. Akasake game ya Liverpool ndi Roma first leg UEFA Champions League 2000 and eh, eh, 2019 Okay.
first leg ya pa Anfield. Mm. akamvere commentary I mean I have it ndi ndi game yonse full game yonse mm. Darren Fletcher and akamvere asakamvere kwina konseko akamvere mm. chigoli cha Muhammad Salah chimene mm. anachinya Muhammad Salah choyambira because Salah analowa kuchokera ku Roma mm. akamvere chigoli chimenechocho akadziwa kuti Darren Fletcher samasewera anthu alipo amene mwina akamakuona kugwira ntchito imeneyija amakaganiza ameneyu ndi wabwinobwino mmene umanenera muja mwina amasuta amatani amatani mm. ndikumaphweketsanso mwina ntchito ngati zimenezija kwa anthu ngati amenewo komanso kwa achinyamata amene amafunafuna atadzafikira mwina pamene ulipa you are an award winning uh, sports uh, journalist yeah. uthenga wako ndotani kwa anthu amenewanso yeah, uh, kwa anthu amene mwina amakhala ndi chidwi choti afuna adzakhale commentator uh, ndizotheka okay.
and uh, asagwere mphwayi mm. i love this young man ku, ama, ama, amakhala ku Mponela mm. timati Precious Manjawira mm. the guy amafuna atadzakhala commentator and he's a commentator only kuti mwina sanafike pa level imene uh, mwina enafe tinapeza kuti chisomo cha Ambuye tafikapo koma amafunsa mafunso he likes to ask questions amwe ndipange chani nditere tere and akapeza mwayi olengezera mpira mm. so zinthu ngati zimenezo zimathandiza like i've said ku Malawi kunoko I, i don't know ngati kuli sukulu yophunzitsa commentary kulibeko some of these things timakaziphunzira uh, pa ground ukabwera kapena zimangobwera naturally of course i know sukulu zina zakhala zayambitsa ndithu mkatikati mwa makosi a journalism mm. communication studies amaikamo sports journalism ka commentary kakamabwera choncho komano basi kumuuza munthu kuti ayi timatere timatere timatere i don't know And i understand nthawi inayake Steve Liwewe ankafuna kuyambitsa sukulu yake mwina itapezeka sukulu ngati imeneyoyo zithanso kupezeka kuti zathandiza but otherwise ngati ukudziwa kuti iwe ufuna udzakhale commentator pali zinthu mm. zambiri zochita be interested ndi anthu amene amalengezera mpira eh, watch achina Steve listen to achina Steve aja listen to achina Mike Bango akapeza mwayi wolengezera mpira ah, achina uh, Patrick Simango mm. ukamamvetsera anthu ngati amene aja you develop uh, an interest and you know nthawi zina zake enaake ananenapo kuti yayi panopa zinthu zopanga invent zinatha panopa umangotenga ichi ichi nkuchiphatikiza you make your own so utha kupeza kuti wamvera bango wamvera uyu n'kukhala ndi style yako kupeza kuti commentary yatani kodi ikutheka bwinobwino so it's possible
mawu ako omaliza buju pamene tikupita kumapeto kwa kucheza kwathu ndotani ndithokoze kwambiri inuyo asiriya chifukwa munaganiza kuti mundi mundiyankhule you know inter, ineyo ndimakhala ngati ndimangopanga anthu ena interview this is my first interview yayitali chonchi kuti munthu munthu mpaka kundifunsa and inuyo mwapeza exclusive Mm. Eh, ndiye ndithokoze kwambiri komanso nanga si anthu timagwira ntchito limodzi ndi ali kuti timangonyamulana komano i think munachiona kuti ah, ndipite ndikafunse akuluwa kuti kuti ah, zimakhala bwanji za commentary so ndikuthokozeni kuti mwandipatsa mwayi umenewo anthu ena akadziwenso zinthu ngati zimenezi Ah, koposaposa ndithokozenso kwa anthu amene timagwira nawo ntchito ah, amene uh, ndimakhala nawo kuti mpakana tizishaina chonchija mpakana kumawina ma award ntchito zija sitimagwira tokha eh, timagwira ndi achina samu uh, eh, sam banda grandmaster ndi timu yabwino imene mm. timagwira nayo ntchito so yeah i think ndilekezere apa ife nditha kumangopitiriza kumangoyankhula ndikukhulupirira chimodzi chimene mwaona ndi choti Buju ndolongolola ah. ndoyankhulayankhula ngati sports commentator ah, akukana kuti solongolola ine mwandifunsa ndakuyankhani ine solongolola funso limodzi ndi wokanika zake n'bwerengani ndi mmene ndithu zilili ndasangalala kuti ah, takhala ndi nthawi ndithu kumva haso yanu mmene imakhalira ndikhulupirira anthu ambiri aphunziranso ndithu ziwiri zitatu tifunikira part 2 yoti tidza- tidzazukutenso zina zochuluka ndithu koma mmene- zikanakhala bwino mukanandipeza ndikulengezerako tidzakupezani bwinobwino Eh, ti- tinakada phokoso tinakada environment peja tidzakupezani ndithu bwinobwino Mmenemu ndithu ndi mmene ndachezera ndi Bright Buju Kanyama, ngati mmangomumva mawu pa ZBS, eh, ndi ameneyu ndithu. Kwa amenenso mmatsatira ma program ena amakhala ndithu akuchita zozukuta bwinobwino nkhani ya masewero. Dzina langa ndine Sunganani Siliya, pitirizani kuonera kanema wa Zodiak.